kanili pano ndi a Malawi polisi tu ndati Malawi polisi eti M- kuno ku Malawi polisi ndanena kuti polisi ya pa social media polisi yakuno ku Malawi video ndi yawo choyamba um, ineyo nakulira ku 25 eh? ya ndimakhala 25 ku Lilongwe anthu enanu mmakunena ku 25 eh, ku 25 iko ku ghetto kwambiri ku 25 ndi ku ghetto eh, komanso ndi kwa fumbi komano the fact remains kuti ghetto sisungakape ku 25 komwe enanu mmakunena kuti ku ghetto izi ndi izi 25 raised me ku twe- 25 raised Tamia Ja. Sisi ndo la 25 hii. Tufe 25 ule ma- makazi. Aliyesa ku 25 amakhamu muntu changa mu kwambiri. Ine ndikuno ku 25 kwathu ndikamayenda, mwini ndikamayenda. Tamia bo. Ndikamayenda, Tamia bo bo bo bo bo. bo. timakondana anthu a 25 kuno timakondana kaya anthu mmatinenera anthu a 25 kuno kuti ati 25 kwathu kuno anthu ena akukula ndipo sadapiteko mtawuni chikulireni tima koma ndiye ndikuuzeni ku 25 kuno kuli chilichonse chomwe inuyo mungachipeze ku mtawuni ya ku sector 6 yeah that's where Uma- ndinakulira ku sector 6 ndikapita ndikapita ku sector 6 anthu like anthu ambiri anthu ambiri amandidziwa zoti awa nda nda hana hana jabisi awa sakhanane so atenge zoti ndine otchuka ayi sinanga amandidziwa they are used to me koma ndikapita madera enawo kwina kwinako kuti ukuku kumakhala Tamia Ja bobo Tamia Ja let's take a selfie you know koma kwanu nkwanu kwathu 25 ase ase aile aile okay so um, yeah so um, a- afumu afumu a- a- aku aku 25 i don't know kuti nthawi anali- analibe afumu kapena anali afumu komano afumu amene ndinkadziwa ineyo akwathu omwe nakulira 25 6 anaphedwa anaphedwa ndi anthu we don't even know kuti anaphedwa ndi ndani and makeses ambiri anthu ambiri akhala akuphedwa ku, ku, ku 25 kuno and ifeyo tinafika point yoti no kuwonga cha mamawa timachita kuopa kutuluka chifukwa kuti enanso amaphedwa mamawa amaphedwa cha ma 4 mamawa madzulo timachita kukalowa mnyumba mofulumira chifukwa aku- aku- akumatipha ndiye no um, zimamveka zoti anthu amene am- am- amapha amapha anthu ku 25 kwathu kuno akuti amayuza zitsulo that's what i heard ena ati amayuza zitsulo ena amayuza um, what do you call this chija tili mwana ankanena zoti afiti ama- amamenya pamutu ndi chamatiani chihamala Ram- a- a- akuti ena amaopha ndi chihamala pwa pwa no wonder anthu ambiri akakhala zoti apezeka eh, kuti a- apezeka kuti aphedwa ambiri samapezeka ndi magazitu kuti mwina abayidwa bayidwa you know so it's like i think amangowa amangowamenya pwa pwa that's so sad that's so scary ya ndeno timaopa ndithu kwathu kuno 25 ya nde tinalibe mtendere komano amalawi polisi tifuna tikuthokozeni ineyo am video iyi ndapangira on behalf of anthu onse akumalawi kuno komanso on behalf of anthu especially anthu aku 25 especially ku 25 kuno tifuna tikuthokozeni ine anthu amu 25 nonse ndifuna ndikudziwitseni kuti zigawenga zomwe zima- zimapha anthu athu ku 25 kuno apolisi aku malawi agwira ntchito ndipo azigwira ineyo ndifuna ndikuthokoza ndifuna ndithokozeni amalawi ndifuna ndikuthokozeni apolisi aku malawi ngakhale nthawi ina yake ndinkayambana ndi wina wake uyu wa polisi pa social media mmatendano mmati mimi osati kuti kuyambana ndi wapolisi mmodzi ndikuti nonsenu you are like that tili ndi apolisi aulemu kwambiri kumalawi kuno apolisi amene amagwira ntchito yawo komano a- anthu amene amatchuka ndi omwe iwawa e wapolisi akuyambana ndi wakuti wapolisi akuyambana ndi wakuti zimene zo- zotchukira kufuna zinthu ngati zizi apolisi mwagwira wakuti we need this you are doing a job it's a job ntchito okay so let me show you um, video ya apolisi aku malawi ndithu izizi tiziziyankhulako ife a- apolisi aku malawi penatu akamanyozedwa apolisi aku malawi ndini mokundani ndipo panopa munthu umene azinyoza apolisi aku malawi pano tidzithana nawo eye kunyoza malawi polisi pano takukhala pa background tisamanyoze malawi polisi chifukwa choti chikhala kuti zigawenga sizidagwiridwe ambiri ana ku 25 kwathu kuno ambiri bwenzi ali amasiye chifukwa anthu ena omwe aphedwa ndi akuluakulu osanena kuti azipha ana komano a- a- aphedwa akuluakulu ena asiya mafamili ena asiya ana awo ana awo a- a- akhala amasiye aphedwa awo ndi anthu akulu oti they have responsibility galimoto za polisi zomwetu zikutuluka chipata cha kanengo polisi kupitatu mmudzi uh, makamaka mkatikati mwa area 25 komatu zigawenga zomwe zakhala zikusokoneza anthu kwa nthawi ndithu kuyambira mwezi wa meyi azigwira tsopano kuti zikaonetse momwe zimachitira mwa zina malinga ndi mneneri wa polisi a Peter Kalaya zinthu zigawenga zizatsimikiza nayo kuti uh, zidaphapo ndithu anthu asanu choncho zifuna zikaonetse momwe zimachitira pogwiritsa ntchito chitsulo komanso njinga ya moto omwetu ayigwira nde ndi apolisi ochokeratu madera osiyanasiyana a mdziko muno matekitivi komanso ena amayunifomu choncho galimoto zimenezi kulunjika ndithu mkatikati mwa area 25 kutoko ndasirika chitetezo chachikulu kwambiri anthu amenewa ndithu agwira ndi apolisi amenewa ndithu amene anali ndi operation yawo ndithu yakathithi mutha kuona kumbuyoko chimbaula amati chimbaula chigalimoto chimene chikubwera ukocho chimenetu chikutsogolera chitu- ntchito yonseyi kuti chitetezo podzoti anthu amenewa ali mwina ena mwina nga konkuno 25 choncho mbali imodzi ya chitetezo uwu ndi mdipiti wa galimoto za polisi zomwetu zikutuluka chipata cha kanengo polisi kupitatu makamaka mkatikati mwa area 25 komatu zigawenga zomwe zakhala zikusokoneza anthu kwa nthawi ndithu kuyambira mwezi wa meyi azigwira tsopano kuti zikaonetse momwe zimachitira mwa zina malinga ndi mneneri wa polisi a peter kalaya ndithu zigawengazi zatsimikiza nayo kuti ah, zidaphapo ndithu anthu asanu choncho zifuna zikaonetse momwe zimachitira pogwiritsa ntchito chitsulo komanso njinga ya moto omwetu ayigwira nde ndi apolisi ochokeratu madera osiyanasiyana a mdziko muno matekitivi komanso ena amayunifomu choncho galimoto zimenezi kulunjika ndithu mkatikati mwa area 25 kutoko ndasirika chitetezo chachiku- chachikulu kwambiri anthu amenewa ndithu agwira ndi apolisi amenewa ndithu amene anali ndi operation yawo ndithu yakathithi mutha kuona kumbuyoko chimbaula amati chimbaula chigalimoto chimene chikubwera ukocho chimenetu chikutsogolera chitu- ntchito yonseyi kuti chitetezo podzoti anthu amenewa ali mwina ena mwina nga konkuno 25 choncho mbali imodzi ya chitetezo tikhala tikupatsirani zonse za nkhani